dịka anyị si chọpụta ịgba ohu bụ ihe dịrịwara ire na mba dị iche iche kemgbe oge n'otu aka ahụ ịgba ohu bụ ihe dịwara n'ala Igbo kemgbe ochie mana o nweghị onye ọbụla ma ebe omenala osu siri bịa n'ala Igbo o nweghịkwa onye ma kpọmkwem etu ma ọ bụ mgbe osu jiri bido n'ala Igbo ohu bụ onye mmadụ ibe ya nwe Mana osu bụ onye arụsị maọbụ agbara nwe ohu na ndị obodo na-ebikọ ma na-enwekọ mmekọ. Ọ bụ ezie na mmekọrịta ha bụ nke onye nwe na onye e nwe, mana a na-ewe onye bụ osu dịka onye rụrụ arụ maka na a gọọrọ ya arụsị. Ya mere ya na ndị obodo anaghị ebikọ maọbụ enwe mmekọ. Ọnọdụ ọjọọ a nke ndị osu nọ n'ala Igbo emeela ka ọtụtụ mmadụ ndị si n'ezinụlọ ahụ ndị a ma ama dịka osu pụta wee gbalaga obodo ndị ọzọ dịgasị iche iche n'ala Naịjirịa nakwa n'ala Bekee ga biri. Kemgbe ụka na mmepe obodo batara n'ala Igbo, ọtụtụ ndị Igbo ahụla na omenala ndị a bụ ihe jọgburu onwe ha na njọ. ma kwesịkwa ka e melaa ha n'egbughị oge nakwa eleghị anya n'azụ ka ọ dị ugbu a omenala ohu agbaala ọsọ eleghị anya n'azụ n'ala Igbo nke na o nweghịzi onye a na-elegara anya dịka ohu n'oge ugbu a mana omenala osu ka na-adị ire ruo tata n'akụkụ ala Igbo ụfọdụ ọ bụ n'ihi nke a ka o ji dị mkpa ka e lebere ya bụ omenala osu anya ọzọ iji nwee ezi nghọta maka ya ma chọpụtakwanụ ụzọ ndị a ga-esi wee chụnaa ya bụ omenala ọsọ ụkwụ eru ala n'obodo anyị ka ụmụnna anyị ndị e jiri maka osu na ndị jiri maka osu gbalaga obodo ndị ọzọ nwee ike ịlaghachitekwa n'ala nna ha wee bịa baara anyị uru ndewo ndị ọma m ji eme ọnụ ụwa dịkwara gị na mma ọ bụ n'oge okwu a kpụ n'ọnụ ụlọ ọrụ NTA ka anyị wuchikwara ọzọ n'uhuruchi taa onye nhazi ka bụkwa m Dominica Ogechukwu Ọnya wee na-asị gị kpụdebekwa nso ka ị nụrụ ka ọ ha anyị n'ọnụ ụbọchị nke taa ndị mụ na ha nọ ebe a itinye ọnụ n'okwu n'okwu a kpụ n'ọnụ nke taa bụ n'aka ekpe m Dọkịnta Christian Akpata, JP. Dọkịnta Akpata bụ Chinenye Eze nke mbụ na Eziagụ. Dọkịnta Akpata biko kene ọha na eze na-enene anyị. ọha na eze na-ege ntị ekene m unu asị m unu bukekwenụ zụkanụ ndị igbo mma mmanụ ihe ọma ga-adịrị ndị igbo daalụnụ ekene m unu Ndewo dọkịnta Akpata. N'aka nri m bụ ụkọchukwu Osita Cosmos. Ụkọchukwu Osita Cosmos bụ onye ndu ụka n'obodo anyị. Ụkọchukwu biko kene ọha na eze. Igbo mma mmanụ ekene m unu. Chukwu gozie unu.
Gozikwa gị. Ka m bido n'ebe ị nọ ụkọchukwu. Kedu ụzọ ndị esi abụ ohu n'ala Igbo?
Um, dịka i siri kwuo okwu na mgbe ị na-enwe okwu nkọwa enwere enwere ụzọ naabọ enwere ohu nwee osu etu esi abụ ohu dị iche na etu esi abụ osu etu esi abụ ohu bụ i- ijere ahịa gota mmadụ oge ha na-ere mmadụ n'ahịa a na-ere mmadụ n'ahịa etu esi ere eghu na ijere ahịa gota mmadụ na onye a ga-enyere onye a bụ onye ga na-eji eje ugbo onye a bụ onye ga na-ejere gị ahịa buru ibu na-eje o nwee ebe ị ga na-eje o bute gị oche ma o butere gị eh, akpụkpọ eji anọ ana mgbe agba akpụkpọ ewu ma akpụkpọ eh, so the skin ndị oyibo na-akpọ ya skin ya nwa na-abụ onye na-ebutere gị ụmụ ihe ndị a na-ejegasịrị gị ozi gị ana-azụ ya o ruo oge ya anụrụ ya nwaanyị nụrụ ya nwaanyị ọ na-amụtakwa nwa mụtakwa nwa n'uhu kwa be gị ahụ na ịgụọ na akwụkwọ nsọ ị ya-afụ na abraham nwere ụdị mmadụ a 70 persons na bie 70 slaves na bie mgbe o si mgbe o si obodo obodo obodo Chineke si kpọọ ya wee na-abata tupu ọ na-eweta aka igbo igụgide akwụkwọ nsọ na-eru ebe ebe ebe Genesis chapter 32 Abraham enwego ha 318 na mgbe mgbe ụfọdụ onye chọrọ ya okwu army bịa ebie ka o si ewepụta army so ndị niile a bụ ndị na-ejere ya ugbo ma ndị na-azụrụ ya atụrụ ma ndị na-azụrụ ya efi ma ndị na-azụrụ ya mana ha abụrọ ụmụ ya ya ka o ji tie mkpu mgbe asị na ya amụtarọ nwa nke mana mmadụ nọ be ndewo ụkọchukwu osita cosmos ka m bịa na nke gị dọkịnta akpata dịka onye gbagoterenụ n'afọ n'ala igbo bụ onye ma nke ekwe na-akụ na omenala anyị kedu uru i che na ịgba ohu bara n'ala igbo
ụmụnne m ekene m unu oru ife a na-eme mgbe gboo a sị na a na-enwe oru ndị gboo mechere ihe a ya bụ ihe niine dịvu mgbe ahụ ka dịkwa kịta ọ nya bụ a na-abụ abịa a sị na e kidnapụ mmadụ ma ọ na e golu mmadụ ego ọkwa ofu oru ahụ ihe ahụ a na-eme mgbe ahụ ka a na-eme na o nwe ndị na-ele ma nwanne ha mgbe gboo ya na nwanne ya nwee esemokwu ma ihe dị aṅaa ha kpọrọ ya sị na ọ na-eme gịnị na ọ na-eme isi ike ha dị ịtọ na ịnọ planọ lee nwanne ha ihe a bụ alụ nna nna anyị ha si na onye maalụ nna ya amalụ ndị ochie because alụ dụwa gboo o nweghị ihe mee tata mmadụ ga-asị na o menube n'ọzọ ị na-etote ị na-amụtakwa ị na-amụta ị na-afụkwa ihe na-eme but ana m ayọ si na ihe ọbụla e mere mgbe gboo ọ bụ na ọ ga-ekwe omume ndị Igbo na ihe niile maka na ihe eme na bụ abịatụkwa ofu ihe ahụ dị before ka dịkwa kịta ụfọdụ na-ele ụmụnne ha nwaanyị nwere ike ịdịrị ime ọ pụọ ya niile bụcha ofu oru a the next thing ọ nata ọ bụrụ na o lego nwa ya ọ sị na ya achọghị ka mmadụ malụ ma nwoke malụ ma nwaanyị malụ ma nne ya ma nna ya o jee lee nwa ya onye a lele nwa ya o nweghị ebe ị ga-anọ obi ga-adị gị mma n'ụwa o nwere ike ọ bụrụ nwa ahụ bụ ihe ga-emeche bụ prezidenti obodo ọzọ ma ọ bụrụ onye ga-enyere gị aka n'ọdịniru so ụmụ ihe a niile ana m ayọ ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume si everything a niile si vanishie ihe adịrọ mma chọọ ka a na-anụ maka oru sikwa oru asịrọ ka obodo nwee ike ịdị n'udo ndewo dọkịta akpata ụkọchukwu Cosmos anọkwa m na nke gị ọzọ ọghọm dịkwa na mmadụ ịbụ ohu etu ahụkwa ka ndị bụ ndị isi ndị diala sikwa hụta na uru dị ya n'ihi na ha na-eji ndị ohu ahụ wee na-emecha ihe ndị ha kwesịrị ime mana N'uche nke gị, kedu ihe ọ dị gị ka ya bụ ọghọm dị n'ịgba ohu? Ịgba agba ka ọ bụ mmadụ inye onwe ya because ọ dị ụzọ naabọ iyo na baịbụl o nwere ndị were onwe ha nye ohu na ha enwe ike igbo mkpa dịrị ha ha enwe ike ime nke ha ewuru onwe ha nye onye onye nwere ego onye bụ mmadụ onye bụ bara ọgaranya si ka m bụrụ ohu be gị mana ị gụọ ebe ahụ chukwu chineke gwara si ndị ụmụ Izrel si ya ụnụ agbakwana ụmụnne ụnụ ohu ụnụ agbakwana ụmụ Izrel ohu mana ị gba onye Izrel ohu ihe ọ ga-anọ na be gị bụ aha ịsaa i duo ya ọ ya ihe ị fụ ndị Igbo na-eme ha ji edu ụmụ bọyị ihe ọ ga-anọ na be gị bụ aha ịsaa i duo ya ofuma duo ya ụlọ ofuma ofuma so o nwere ndị ga-ewere onwe ha nye n'ohu nwee ndị a gba gbara agbara ị gụọ na akwụkwọ na Jenesis 10:12 bụ Josef bụ eze na ndị anyị kwukwuru ya dọkịta kwuru mgbe Josef bụ eze n'Ijipt mana e gotara ya egota esi n'aka esi n'aka ụmụ Izrel mee gịnị gota ya wee bụrụ eze na na n'Ijipt ka ụmụnne ya lere mgbe ọ na-ekwu okwu ọ sị na ọ na ude nwanne na nwanne na-agba mmadụ mgbe gboo na be anyị n'Igbo a mmadụ na-akpacha ya were nwa ya jee ahịa jee ree ya eneghị anya na ego kọrọ ya mana nwaanyị na-eme isi ike ma nwaanyị na-ezu ohi ka o mebie afịa ewere afịa ewere nwaanyị jee n'ahịa ree ya ndị nwa bụ onye kpara je ahịa a ga-ama na ọ wụ na orire ka a bịara ire na ọ wụ buru ihe buji biso onye na aka ka anyị bujie n'ahịa ka e je lee ya kwọta o ruzie ebe a sị nọrọ ebe a ya nwa baa n'ime ha chọọ ndị ga-ego ya na-atụ aka na-atụ aka tupu ị ma ihe na-eme e resi gị ebe a na da akpachi onye ahụ onye a bara n'oru so ihe dịbara adịba mgbe gboo ọ bụkwa a sị Igbo ka o bidoro ohu dị iche ihe ndị e ji mara ndị Igbo bụ osu mana nke ohu ya bụ ihe dị n'ụwa niile gbaa gburugburu ọ mmadụ e goro ego ma ọ bụ mmadụ were onwe ya nye sị kama agụọ ga-egbu m ma nke a ga-eme kene ka m bụrụ ohu be gị ka m bụrụ ohu be gị mana ị lota ihe m kwuru sị ya na ụmụ Chineke gwara ụmụ Izrel sị ya na ị kpọ gba nwanne gị ohu ọ ga-anọkarị aha ịsaa i duo ya ọ ya bụ ihe ndị Igbo na-eme na ị kpọ nwa bọyị ọ nọọ aha ise aha ịsaa kwọtago i duo ya i duo ya ya bụ na n'ụwa kịta ha mere ya mmiri chukwu ọ bụrụzie ohu bụ nwa bọyị ọ ihe ị na-achọ ịkọwara anyị Em, ihe o jiri abụchaghị ya bụ na na ohu enwero ihe ndị oyibo na-akpọ right mana nwa bọyị nwere right nwa bọyị nwere ike ịgba ha ịgba ịgbakata sị na ya agbazi ọ na-agba na ohu sị na ya ga-agbazi kwọtago ọ kwụọ ụgwọ e ji goo ya ọ kwụchighị ụgwọ ahụ ọ ya bụ ihe na-anụ today na etu na-anụ taa na e nwere ọtụtụ ndị be anyị nọ ihe dịka obodo obodo East Af- em, eh, Asia na ndị nọ some eh, some East eh, East Europe dọkọta ụmụ nwaanyị kpọrọ ebe a sị ha bịa bịa rụba ọrụ ha ewere eru ebe a nasịrị ha akwụkwọ ha jiri bịa kwọta dujezie n'oru ịgba ịgba ashawo o nweghịzi ihe ị ga-eme nọ na ebe anyị na-abụ ihe dị ka Dubai ha juru nne- ha juru eju ebe ahụ ka m kwube ebe ọ ghara ịbụ ihe e ji wee gbaa akwụkwọ mana ọ bụ na ha juru eju ebe a eru ebe a anara gị akwụkwọ onye kpọrọ gị bịa ya enye gị ọrụ anara gị akwụkwọ tubuzie gị duje gị n'ịgba bọ- ịgba oru ọ sịghị na enwere ike sị na ụgwọ ị ga-akwụ bụ 8 million ịgbagide ha na-akwụ na ahụ gbata dat 8 million kwụsị ụgwọ akwụta gị nọrọ onwe gị ọtụtụ n'ime ha nọkwa ebe a ha kwụrụ ụgwọ ha ji o, bidokwazie nke ha
ya bụ okwu kwekwara ka ọ dị ndewo ị kwuru ọfụma dọkịta akpata abịakwa m na nke gị ụkọchukwu ekwuola ka okwu si wee dị n'ala igbo na n'ụwa niile gbaa gburugburu taa Mana kedu ụzọ i chere na ọ bụ otu ahụ ka osu si wee malite n'ala Igbo?
Ọranaeze na-ege ntị ekene m unu kenesi unu ike ị ma na osu na oru abụrọ ofu osu bụ onye a chụọla alụsị Mmadụ nwere ike ịnọ n'ụtụ ndị a alụsị, e nwekwa ike mmadụ anọlụ tata ụmụnne ya decide asị na onye anụnwa na obodo ndị anụnwa na ha mere ihe anị na-asọ nsọ mgbe gboo. O nwee ndị ezi be ha na-echi, ọ bụrụ ihe ha mete, ewere ha jee chụọrọ alụsị. Ị ma na onye ị chụọlụ, ọ dị ka onye gotere ewu maọbụ ọkụkọ. ọ mgbe ị chọrọ igbuo ọkụkọ gị ma ọ bụ ewu gị ọ ihe a na-ese okwu n'obodo naijiria today o nwee ndị na-ewe na ndị a bụ osu ihe osu ahụ na-emebi ihe n'ụwa kịta mmadụ ekwesịghị ihe mere mgbe gboo mgbe gboo agago a na-asị nna m si siti ọ gara aga itikwa ọ gara aga si bidozie gịnị ihe na-eme kịta maka ọ bụrụ na iti ihe ọ gara aga ọ ga na-emebi iwe ọchị ya i gee ntị n'obodo ụfọdụ kịta ị fụ na a na-anụ ọgụ n'obodo ahụ ụfọdụ nọkete asị na a ga-echi onye a chief asị na ama nchi ya chief asị na a ga-echi onye a igwe asị na ama nchi ya igwe maka gịnị na ọ bụ gịnị osu a na-anụrị ọgụ ụfọdụ egbuwe mmadụ ọ na-eme ma some places n'obodo naijiria kịta na anị igbo a ya-asị okay ka enye ndị autonomous maka na mgbe gboo ahụ ndị ohu anyị na-ekwu na nwa amadi ndị amadi nwere ike ịnọ nna ya ji ego nna ya na-akọta ji na-akọta rice na-akọta ihe niile ha nọ na-eri nri ndị ohu a a na-eje ya ndị osu a abụrụ ndị a na-use enwere ike osu ejebe bọyị o jee gbachaa bọyị osu ejewe ebe anụnwa ndị osu ahụ bịazịa ndị osu ahụ enwee ihe karịa ndị ahụ bụ ụmụ amadi ị ma na o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ bụ mbịambịa ọbịala mbịambịa karịa onye nwe ebe so mana i nee anya n'ụwa naijiria today ana m ayọ ka ihe niile a na-ekwu ka e tie ọ gara aga ka e nwee ike ịbakọ anyị niile bụ mmadụ o nweghị onye ahụ ị na-akpọ osu maọbụ ị na-akpọ ohu bụ ewu maọbụ ọkụkọ ewu bụ ihe a na-ego n'ahịa ọkụkọ bụ ihe a na-ego n'ahịa so ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ndị be anyị ma nwoke ma nwaanyị ka e nwee ike chịkọta aka onye a na-asị a na-echi echichi by na onye a tozuru ogo ya. o nwere onye bụ onye a jụrụ ego onye a sị na ama nchi echichi mana onye nwee ike nwee ihe n'obodo karịa ndị ọzọ ọ na-enyere obodo aka mana onye a bụzi osu mana unu ama akpọzi ya osu maka na ọ nwee ihe so anyị na-ayọ ndị igbo na-asị biko nụ ka a chịkọta aka ọnụ onye a bụ akpọ osu na ya ka osu si wee bido n'ala igbo a bụkwanụ mgbe mmadụ bịa ego e- abịa n'ihe were mmadụ chụọrọ alụsị onye a bụ osu ka m jụọ gị dịka onye a na-anụ aha ya n'obodo n'obodo gị bụ akama oghe na onye zọburu ọkwa igwe n'obodo gị ya bụ osu ọ nọ n'obodo akama oghe Well, ajụ ị jụrụ m ga-agbagide dọrọ ọkpụrụkpụ efu amaala m ejeke m ijebe ahụ ka m izu eyo mmadụ a na-aka ha bee ya mana o nweghị n'obodo naijiria ebe ụdị ihe ahụ adụghị dụrụ onye na-achị anyị taa o nweghị na naijiria niile a ebe ụdị ihe ahụ adụghị mmadụ a na-aka ha ụlọ eye so n'akama oghe be anyị m ma nsị gị na ọ dụha m ma nsịkwanụ gị na ọ dụ mana m na-ayọ ka ihe niile abụrụ ka e tie ya ọ bụla ọ gara aga ka anyị niile nwee ike ịgawa were oge na ọkpa naabọ wee chọta ihe da na mmiri o nweghị obodo osu adụghị mana oyi yoche nwee n'elu anya na anị ị marụ ndị nna ha bịara abịa marụ ndị e gotere egote mana onye maara nna ya amagolu ndị ochie mana okenye ada ekwu ajọ okwu o ajọ okwu okenye kwuru ka ụmụaka na-eji aja anụwa ọgụ okenye nwere ike sị na nwa ya ma nnụ nwa onye dị otu a na nna ya bụ osu be anyị a na-echi ma ọzọ o nwere onye a ga-aba abịa ichi ọzọ na a sị gị na eke echighị ọzọ n'itoru ogo ichi ọzọ i mecha ihe ọzọ o nwere nwaanyị ị ga-ejewe ije nụ na be ha sị gị na ama nnụkwa na gịnị mere na o nwee ka ndị be ha si bịa okenye a na-atụ hụ a na-eji inu okwu agwa m nwa- eh, nwatakịrị okwu ị tụkwara ya inu okwu kọwara ya ma na ọ ka dọg maka ị tụkwara nwatakịrị inu okwu kọwara ya ma na i nyere mma sị ya jee magbuo mmadụ o i jikwere inu okwu na ị na-ahapịa ya aka ka obodo nwee ike ịdị mma deeme o ekenekwa enyi ekele ngo dọkịta Lele. akpata ka m bịakwa na nke gị ụkọchukwu osita kosmos Kedu etu i chere na ọ bụ otu ahụ ka osu si malite n'ala Igbo? Um, otu osu si bata n'ala Igbo mere anyị kwado atọ- ọtụtụ akwụkwọ anyị gụgolo and um, ọ bụrụ na ọ na kịta ụgbọ kịta anaghịzi agụ oke a- anaghị agụzi akwụkwọ ka mgbe anyị toro Chinua Achebe nwere ọtụtụ akwụkwọ o degasịrị ya bụ ọ bụ na ị gụrụ ya ị ga-enwe ihe ndị oyibo na-akpọ insight to this na ofumufu ị ga-enwe tinyesibe nghọta dị iche iche ọkwa nwoke onye ọzọ na-edekwa akwụkwọ mgbe ahụ from Rivers State a na-akpọ Elechi Elechi Amadi akwụkwọ ndị anyị gụchara mgbe anyị na-eto etu ihe a si pụta ahụ na mmadụ mmadụ bụ onye nwere ihe ndị oyibo na-akpọ subconsciousness na Chineke dị ma na o nwere chi dị so ha na-echekwa na chi ahụ dị na ha nwere ike ime na na ha na- ha na-efi na ha na-emehie ma ọ na ha chọrọ na o nwe ihe ha nwere ike inye ya ka Chukwu chi ha bịa chebe ha ọ ya ga o ji ahụ ha bịa ha gotakwazie mmadụ mgbe ahụ ị ghọtago ha ewere mmadụ gọọrụ chi ya sị ya chi ya ngụnwa ka anyị gọọrọ onye a ewezi onye ha niile obodo niile anyị na-enye onye ahụ nri mana e nwere ihe dị iche iche ya na-eme ị gaghị emerụ onye ahụ ahụ ị gaghị emerụ ya ahụ i merụọ ya ahụ chi ahụ ya gọọrọ- ya gọọrọ onye aka ga na ngịrị ha na-agbalị ọ dị ike mgbe ahụ onye ahụ agaghị akpụ isi onye ahụ agaghị ebe mbọ onye ahụ agaghị eh, ịlọta godo ha ya anụkọ nwaanyị bikọs a na-ewere na ihe ọbụna ngị na ya na-eme na ọ gị na chi ahụ a gọọrọ ya ka ọ na-eme erukwara saịdị be anyị saịdị gbadaba saịdị from Ihiala okirikiri ebe anyị si ruo ebe a na o nwekwara ndị o nwere obodo ị ga-eru ọbụna gọọlụ na e nwere chi a gọọlụ ihe dịka efi ma ọ bụ ewu a sị na ihe a bụ efi arụsị ihe a bụ ewu arụsị ọ bata na be gị mebie ife i tube ya sọ afa anyị rukwana enwekwana nke ọzọ enwekwara nke ọzọ anyị ndị be anyị na-efekwa a na-akpọ eke eke ụlọ ị ghọtago ọ bata be gị ị na-etu ya sọ afa and onye mere ha emerụ anyị onye ebe ndị be anyị ahụ mana a na-ekene Chineke na ozi ọma na-abatara so ihe anyị na-ekwu dịka etu o si kwuo kịta bụ osu bụ mmadụ e gotara mmadụ e gotara ma a kpatara ya akpata o o nwere ndị a na-akpa akpa nwee ndị a na-ego ego ma e gotere egote ahụ ma a kpatara akpata ahụ ma a na-agọrọ ya arụsị a gọrọ ya arụsị ya ihe a ga-emedebe ebu e bepụta ya emetụ ya obere ife ọbara ga-esi wee pụta ya n'arụ were ọbara ahụ tinye n'ihu arụsị ahụ ọ bụrụgo ọ bụrụgo onye arụsị ahụ mụzie mana nke ohu os- o- nke ohu i kwuburu mbụ ohu i gote ohu i nwere ike gbuo ya mak gbuo ya mak e ji mara na ọ gị nwe ya identiti ndị oyibo na-akpọ identiti ọ bụrụ nke gị mana nke a bụ ibe bụ ha anya ife gbapuo ya ntị pụtago kwụ ya ebe a pụtago ọ bụ na ebe ahụ ka o bi ebizi nwezi onye ọbụla ana ọ na-abịa ị na-agba ọsọ osu na-abịago nso ị na-agba ọsọ because ọ bụrụ na because ya nwa na onwe ya nọ asị onye nwụrọ mmadụ so ọ na-achọ ụzọ ya ga-esi wee nwee mmadụ tọ maka ihe a na-abịago nso mgbe agba arụsị na-abịago nso mgbe ị na-agba ọsọ maka anyị na-eje o nwere asụ o nwere eh, ihe ndị ọzọ ya abụ emecha nwee ihe ndị ọzọ m ekwu before time agwụ ndewo i kwuru ọfụma ee eh, ụkọchukwu Cosmos dọkịta akpata dịka onye ndu obodo ị bụ kedu nsọ ndị osu tụmadị n'obodo gị bụ Akama Oghe dịka ọ bụ anyị na Akama Oghe dịka ka isi ihe gbasara osu anyị adịghị emezi ihe gbasara osu na be anyị na because na ọ na-emebi anyị nnukwu ihe makazi i nee anya some ndị bịa be anyị na ndị na-anọ ee nọzi ka ha na-akazi ndị nwe obodo so some things a bụcha ihe ọ na-abụ a fụ a sị na nsọ obodo na-asọ be anyị mgbe gboo onye ọbụla bụ osu ada echi ya echichi ada enye ya key position onwe ha na-akpọ main positions n'obodo mana kịta emegidezi ya bụ ihe obodo chịkọ aka ọnụ sị ka e nwee udo ụfọdụ n'ime ha mana anyị makwa onwe anyị anyị makwala ha anyị na-enyeche ha position ahụ ka ihe niile nwee ike ịdị mma n'obodo ka gọọmenti na onwe ha fụkwuo na onwe ha anyị na-akpafe iche n'obodo anyị bụ ka onye ọbụla nwee ike ime gịnị dị na mma so yeah thank you my sister Ndewo. anyị enweghị nkewa n'Akama Oghe udo ka anyị nwere n'aka anyị. Ekwesịrị ịta anyị enwezi nkewa aka. n'ala Igbo anyị enweziri nkewa n'ala Igbo sef ọkwụbe ihe na mba o juru be nna m nkọwala be nna m ndewo i kwuru ọfụma Ee, ụkọchukwu Cosmos dịka onye o- o- ndu otu okpukperechi ị bụ kedu ihe ndị ọ dị gị ka omenala osu na ohu o metụtara n'ala Igbo ihe o metụtara n'ala Igbo erikanụ ihe o metụtara n'ala Igbo erika mana Chineke bịara mee ebere ee ndị wetara anyị ozi ọma wetara anyị ozi ọma wee ozi ọma wee kpụrụkpụ ihe niile ndị a ghasasịa ya because ọ bụ na i sobe osu etu osu dị i sobe osu etu o si si etu osu siri dị o nweghị onye ọbụla bụ onye Igbo kịta na-abụghị osu na-ege m ntị Igbo na-ege ntị na na-ege m ntị n'ihe m na-ekwu okwu okenye mụrụ m na-esi n'obi ọgaranya dịka etu Chukwu si wee mee ya Igbo niile kịta bụ bụ osu ka m kọrọ gị etu o si bụrụ osu osu ị ga-adaba osu ọ kụọ six ọya- eh, ọ kụ- ọ kụọ elekere nke isii nke mgbede ịnọgide be osu ọ kụọ elekere nke isii nke isii na mgbede ịbụrụgo osu gị na osu a ga-anọkọ n'ofu oche gị na osu a ga-anọkọ n'ofu oche ịnọ n'ofu ịnọ n'oche osu nọ ịbụrụgo osu gị na osu- osu a ga-akpụkọ eji ofu abụ abụ eh, abụ eh, agụba wee kpụọ isi gị na osu were agụba kpụọ isi ịbụrụgo osu Gị na osu a ga-eji ofu afere ma ngaji wee rie nri iwere ofu afere na ngaji wee rie nri ịbụrụgo osu mgbedeji anyị ka i wee fụzie etu Igbo niile si wee bụrụ eh, osu bụ na osu arụọ ụnọ ọ bụrụ landlord gị nwa bụ amadi ebiri na be ya ibie na ibie ebe a chi ejide- chi ejidere gị ebe a osu osu eh, eh, osu egbo na restaurant nwee ebe ọ na-eme barbing salon nwee ka nwa igbo gị nwa bụ amadi abịa n'ebe a kwụta osu adịbere anụ kwukwere anwa ka m gwazie gị o nwe ihe nna anyị ukwu kwuru mbụ dọkịta kwuru ebe a mgbe gboo ịgụ ọkwụ igbu ịgụ ọ bụrụ na ịgụọ things fall apart ịfụ na na ndị mgbe gboo na ha na-emegbu oru a na ndị osu a ka fada bịa kpọpụ akwụkwọ ha gụọ akwụkwọ mara ife ndị ọcha bịazie ghọọ ndị ahụ aka ha bụ gọvanọ ha bụ nke ha bụ nke ọzọ ha bụ nke ọzọ ndị niine bụzi amadi anọzi a na na-achị ha achị ịfụ ya that na na esi etu onye ọcha bịa ee gị na osu anọkọna na moto gị na osu erikọ na akpụ na na restaurant gị na-erikọ na na everything na iburu anyị bụ osu mana ihe mere anyị ka anyị si na osu pụọ pụọ pụọ bụ na jizọs emego gịnị azọpụtago anyị in the year 1956 march 20th eastern nigeria house of assembly nke a dị ebe a daa ka ebe a nọ mado iwu na o nwezi onye ọzọ ikwute okwu osu and etiri dukwute ihe a na-akpọ fine na onye ọwụna kpọrọ mmadụ osu ma mee ka mee kara na a ga-eme gịnị na a ga-ana ya fine a ndewo ndewo ụkọchukwu O.C. Cosmas ụmụ ibe unu ahụgokwu ya na okwu niile ekwuchiela onwe ya oge adịghịzi maka ya bụ okwu akpụ n'ọnụ tata ọ bara ụba agaghị akọchanwu ya tata mana ịhụlanụ na onye ọbụla bụ osu ya bụ ọ dịghị mma ite na-eshi nri ịkpọ ite na-eshi mmiri na ọ dụ unyi onye were ire were ire gụọ eze ya ọnụ ana m ekene gị bụ onye ọma sonyere anyị ana m ekene ndị ọbịa m pụrụ iche maka ịbịa nọnyere anyị tata ana m ekenekwa ndị ọrụ anyị kpara m aka n'igwe wee na-asị gị chee aka ghọrọ anyị n'amanị a n'izu ụka ọzọ n'oge mmemme okwu akpụ n'ọnụ ka emesịa